bɛɛ lajɛlen ni su uh, buba fane donc uh, n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka video a k'a partage n'a b'a partage ne ka facebook ye n'a ye partage digi a b'a sɛbɛnne dugumana la partage quand même n'a ye partage quand même digi dɔrɔn a bɛ taga quoi donc surtout mɔgɔ minnu bɛ ka n ka video partage whatsapp groupe kɔnɔ n ka foli ba b'u ye n ka foli o bɛ mali danbe en marche bɛɛ ye kasim kino jalo n ka foli b'i ye delforo n ka foli b'i ye abasi jere n ka foli b'i ye grande sœur rokia dumia rose dumia duguli rose n ka foli b'i fɛnɛ ye parce que i bɛ video partage donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n ka video partage n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye donc tunkara fo polisi kɔnɔ n ka foli b'i fɛnɛ ye n ka foli o bɛ parti sadi mɔgɔ bɛɛ ye donc k'a fɔ parti sadi mɔgɔ bɛɛ umaru mariko kanubaga bɛɛ ye ko ala bɛ ka kɔlɔnjɛba baru ka tiɲɛ bɛɛ bange kɔlɔnjɛba baru tɛ don nkalon na dɛ ale bɛ tugu tiɲɛ de kɔ donc o de la bi ala bɛ ka umaru mariko jɛya k'a fɔ aw ɲɛna ko umaru mariko wasalen bɛ don mali la wa a tɛna mɛn yɛrɛ paseke tiɲɛw bɛ ka bange an bɛna kuma min kan bi asimi dɛsɛra k'an ka basikɛtikɛlaw sara k'u ka wari d'u ma an bɛn'o de explique aw ɲɛna pour que bɛɛ k'a faamu parce que mɔgɔw kana na denmisɛnninw traité de fasoden jugu n bɛna tiɲɛ bɛɛ fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka video partage n'an bɔr'o kɔnɔ mali ni otan ka affaire in bɛ cogoya min na an bɛna an da don o fana na an bɛ ɛri min na bi asimi ka videomani bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini parce que danbetigi sɛfa sangare ye aa an wasara dɛ danbetigi an wasalenba de don bi ne ni ala ni kira cɛ an y'u ta k'u pɛrɛ faden kɛnɛ kan parce que anw de ko asimi ma k'a bɛ sira min kan k'a tɛ tiɲɛ sira kan u bɔra ka nkalon tigɛ fan bɛɛ bi asimi seginna anw de ka sira kan danbetigi sɛfa sangare fo tan barika ni foyi tɛ kelen donc maintenant n bɛna yɔrɔ min expliquer bɛɛ bɛɛ k'a faamuya c'est très important bɛɛ k'a lamɛn ɛɛ basketkɛla ninnu bi maliyɛn dɔw wulilen don k'a f'u ma n'u fasoden jugu u kuma an tɛ ka nin kɛ mali kama u kun kan ka je ne ko ni ɲɛmɔgɔ ma exemple yira dugumamɔgɔ la dugumamɔgɔ bɛ se ka exemple suivre cogo di dɔw ko k'u kun kan ka je ko parce que ko mali bɛ embargo kɔnɔ mali bɛ problème na a bɛ tan a bɛ tan ne ko mali bɛ embargo kɔnɔ a mɛnna sogɛli jar'a sara kɔ wa sogɛli jar'a sara kɔ wa minisiriw jar'u sara kɔ wa cnt mɔgɔw jar'u sara kɔ wa asimi jara a sara kɔ wa bon denmisɛnninw bɛ basikɛti min na u balo de b'o la sogɛli bɛ ka taa eh, misi ni videomaniw na wa nin sen seli la a bɛ sɔn ka saga fila fila di videomani bɛɛ ma donc est ce que o videomani ninnu ka wusa ni basikɛtikɛlaw ye a ye sɔn tiɲɛ ma quoi u ka wusa n'u ye wa donc olu min kan ka exemple ɲuman di ka mɔgɔ bila fasoden ɲumanya sira kan mais olu yɛrɛ bɛ fasoden juguya sira kan ni fasoden jugu ni janfa bɛ mali la dirigeant ninnu fɔlɔ ye mali janfa ni fasoden jugu bɛ mali bila dirigeant ninnu fɔlɔ de ye fasoden jugu ye parce que bi problème ye faso sɔrɔ ni dirigeant ninnu banna ka jɛ u ka sara kɔ donc buba fane de b'u bouton rouge dɔn buba fane de bɛ tiɲɛ fɔ buba fane de ka tiɲɛ bɛ dugu la la reine rokia toure fo amérique kama belebeleba an bɛ ɲɔgɔn bolo la reine n'o ye kama dɔgɔnin an bɛ ɲɔgɔn bolo donc ka kuma tiɲɛ fɔ k'a ban pewu donc a kana baga denmisɛnninw ma dɛ a kana baga denmisɛnninw ma a kana baga u ma tiɲɛ ye tiɲɛ de ni sogɛli tun jɛra a ka sara kɔ anbarigo kama bi an bɛɛ tun bɛ denmisɛnninw kɔrɔfɔ ni asimi tun jɛra ka sara kɔ anbarigo kama bi an bɛɛ tun bɛ denmisɛnninw kɔrɔfɔ ni cnt mɔgɔ jɛr'u ka sara kɔ bi an bɛɛ tun bɛ denmisɛnninw kɔrɔfɔ bala fo tiɲɛ de ka fɔ ni minisiriw tun jɛr'u sara kɔ ko mali bɛ anbarigo la an tun bɛ denmisɛnninw kɔrɔfɔ mɔgɔ si kan'u kɔrɔfɔ mais an bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko Assimi est incapable ko le ministre des sports est incompétent rebelle kɛnin min taara i sigi ka indépendance proclamer télé la bi ni maliyɛnw bɛ k'a kɛ fɛn bɛɛ donc o yɛrɛ dɛsɛra k'aw ka wariko ɲɛnabɔ donc aw ka juru bɛ yen a mɛnna juru cayara de donc ni hali aw degunna de aw degunna de aw ye nin kɛ fédération de basketball mɔgɔw nɔ tɛ nin ye dɛ ministère de nɔ don wala ministère juru de b'u la juru b'u la k'a k'u ka juru sara yanni a ka taga misi san ka di vidéomanw ma k'a k'u ka juru sara yanni a ka taa saga fila fila ni saga saba saba di vidéomanw ma k'a k'u ka juru sara yanni sokɛli ka taa soixante quinze millions ta anbarigo la k'a k'u ka juru sara yanni asimi ka taa wari ta anbarigo la o de fɔra o ye donc voilà basketkɛlaw an b'a ɲini aw fɛ a ye maga balon na a ka nin kɛlɛ an b'a k'an ka kɛlɛ ye a ye taa jouer a ye taa jouer komi aw bɛ yen kaban bɛɛ y'a faamu bɛɛ bɔra tiɲɛ kalama sisan sisan a ye taa jouer a ka honneur kɛ mali ye aw ka se ka qualifier a ma tiɲɛ halisa a bɛ jouer wa nin kɛlɛ in n'aw bɛ basket la a y'aw dɛn a ka buba fane écrit facebook kan n ka facebook message u tɛ se ka b'o kalama a bɛ écrit facebook kan k'a fɔ n ɲɛna k'a bɛɛ expliquer n ɲɛna ka ɲa donc n bɛ bɔ ni dossier in ye n bɛ dossier in ka kɛlɛ kɛ bere ye sokɛli bɛ j'a ka kalo wɔɔrɔ sara kɔ o wari bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ asimi bɛ j'a ta kɔ minisiriw bɛ j'a ta kɔ a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ko anbarigo bɛna wuli anbarigo wulili problème de bɛna ale yɛrɛ tɔɔrɔ problème de bɛ asimi ɲɛ juruba de bɛ mali la juruba de bɛ mali la jurumanitigi min bɛ mali yɛrɛ intérieur la ani kɔfɛmɔgɔw o de ka ca donc an bɛna dɔn san maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko jamana bɛ faillite de la anbarigo bɛ wuli dɔrɔn problème sera asimi bɛɛ bɛna girin n ka problème réglé n ka problème réglé wa n'i ye population yɛrɛ fɛnɛ ka yɔrɔ ye dɔ farala dumuni ni fɛnw bɛɛ sɔngɔ kan fɛn tɛna bɔ a la dɛ foyi tɛna bɔ a la parce que u ye dɔ fara douane ni prix kan bon asimi tɛ se ka foyi bɔ dédouanement prix ni taxes la a tɛ se ka foyi bɔ a la olu bɛna to ten ten donc fantanw de ni mɔnɛ ne tun bɛ ka jɔrɔ fantan ninnu na dɛ buba fane kɔni b'aw ka kɛlɛli la mali fantanw ne tun bɛ ka jɔrɔ aw de la bi mais a kɛra o ye dɛ a kɛra a kɛra n jɔrɔla fɛn fɛn la olu de kɛra mali la nka tiɲɛ bangera asimi ka videomanw bɛ makasili la u t'a dɔn u bɛ min kɛ tugun dɔn tiɲɛn'u bolo a ye video partage groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ dɔn tiɲɛn'u bolo pour que k'a yira aw la ko dɔn tiɲɛn'u bolo an bɛna don an ka sujet filanan na parce que buba fane ka video tɛmɛ aw bɛna a ye k'a fɔ eh, minisima ka kɔntara min eh, renouveler la asimi ma se k'a bali russie ni chine ma se k'a bali ni russie ni chine tun b'a dɔn ko asimi ninnu bɛ se ka mali sekirize u tun b'a fɔ ko minisima tɛ segin mali la tuguni k'o banna u tun bɛ droit de veto da mɔgɔ o mɔgɔ ye ekɔli kɛ n'i ye nations unies kalan i bɛ droit de veto kɔrɔ dɔn donc chine tun bɛ se ka droit de veto da russie tun bɛ se ka droit de veto da ninnu bɛɛ y'u ban parce que u b'a dɔn k'a fɔ wagner tɛna se ka mali sekirize asimi ninnu tɛna se ka mali sekirize donc u tɛna u yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ donc olu la u ko minisma ka na u ma sɔn ka kuma u y'u yɛrɛ réserve donc ko a mana tɔw diya cogoya min na u b'a kɛ ten ten olu t'u da don a la donc u y'u sigi ka lajɛli kɛ tiɲɛ de bɛ laban dɛ donc maliyɛnw a ye bɔ nkalon kɔnɔ a ye bɔ nkalon kɔnɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ ka bɔ videoman ninnu dusu kasilenba de don parce que an y'u bin falen kɛnɛ kan u ko ko à bas la cedeao ko mali bɛ bɔ cedeao la u taara boulevard sanfɛ ka mankan fu ci ko mali bɛna a ka monnaie créer ka taa boulevard sanfɛ ka mankan fu ci an bɔra min na asimi seginna kɔ ka taa yafa deli cedeao peresidanw fɛ u ye kuma o kuma fɔ asimi nana k'u bɛɛ kɛ donc sisan anbarigo mina wuli parce que asimi seginna kɔ a tɛ se donc u maloyala u nana tuguni ka taa boulevard sanfɛ ko minisima tɛ na minisima bɛ taga a manda tɛ renouveler ka mankan ci an man kan kɔɲɔni na an bɛ tiɲɛ dɔn an b'a dɔn asimi ye incapable donc asimi y'u lamaloya ka taa minisma ka manda renouveler donc manda renouveler la sisan minisma fɛnɛ ko nations unies ameriki ninnu u ko ko ni asimi ninnu y'u bali k'u tɛ enquête mener ni siviliw sara k'u tɛ enquête mener ayiwa ko otan bɛ bɔmu fili komi kadafi ta ɲɔgɔn k'u bɛ bɔmu fili asimi ninnu kan k'u b'u attaquer bɔn u ka mɔgɔw bɛ ka wuli k'a fɔ u man tɛ ka kɛ u bɛ kɛ u bɛ kɛ mɛ u tɛ se te o siviliw de bɛ ka sa o vilaziw de bɛ ka jeni hali bi vilaziw bɛ ka vide vide an y'a mɛn ko kiri ko kirikaw bɛɛ bɔr'u ka vili la n yɛrɛ k'u k'o video filme k'o ci n ma olu bɛɛ y'u ka vilazi bila vilaziw bɛ ka vide asimi dɛsɛra mali bi an bɛ ɛri min na bi mali kɛlen don 15 pourcent mali 15 pourcent territoire 15 pourcent asimi ka luwa bɛ se ka boli o de kan sinon tɔ si a ka luwa tɛ ka se ka boli o kan 15 pourcent du territoire national 100 pourcent na mali bɛ ka 15 pourcent du territoire dɔrɔn de maîtriser donc a ye bɔ nkalon kɔnɔ nin de ye tiɲɛ ye nin de ye tiɲɛ ye donc nin de ye tiɲɛ ye quoi u y'aw fili lafili u y'a aw aw bila nkalon sira kan u ye rêve kolon da aw ma populisme propagande n y'o de fɔ ala tɛ nkalon fɛ ala tɛ nkalon fɛ bon an b'o problème de kɔnɔ bi dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ o porobilɛmu de kɔnɔ bi asimi ninnu dɛsɛra u ye mali lataa retari la mɔgɔw ka baara tiɲɛna miliyariw pɛridira wa o filɛ nin ye sisan an bɛ yɔrɔ min na bi u ye mali kɛ enjeu international de ye ameriki ni irisi fadenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sa ka ban ne y'a fɔ kabini ko in daminɛ ko amerikɛnw de bɛ nin ko kɔfɛ bɔn amerikɛnw ye dosiye ta mɛ an bɛ ɛri min na bi ni anbarigo banna mali parti politikiw eh, société civile bɛɛ bɛ k'i prepare ni anbarigo banna u fana bɛna boulevard minɛli daminɛ komi asimi ninnu ka mɔgɔw taara boulevard la ko à bas la sedeyawo o ma résultat di o ma jaabi di nin yɔrɔ in na kawu jim tiɲɛ kɛra i ta ye n bɛ segin k'a fɔ tiɲɛ kɛra i ta ye kawu jim kawu jim ko ko asimi ninnu tɛ se ka anbarigo supporter u tɛ se six mois dɔrɔn asimi seginna a kɔ six mois dɔrɔn a seginna o dusukasi de bɛ asimi ka videomani ninnu na bi u bɛ ɲini ka na sa o dusukasi de la ko buba fane ninnu bɛ ka yɛlɛ u ma an bɛ yɛlɛ u ma an b'a fɔ k'a tɛ se a kawu jim m'a sago sɔrɔ o la ou bien an ni aw jɔn ye halala ye sisan an ni aw jɔn ye halala ye asimi y'a yira k'anw de ye halala ye parce que asimi seginna halalaw de ka sira kan a bɛ fɔ jinɔnima ko ɲamɔgɔden de ka sira tɛ sira ɲuman ye k'o tɛ ko labanta ye ɲamɔgɔden ka sira k'o de tɛ ko labanta ye bɔn an min ye halala ye o de ye ko laban ta ye asimi nana halalaw de ka sira kan a y'a f'u ye tan ko buba fane bɛ nin kuma f'u ma san kɛmɛ donc sisan minusma ni otan ka ko ne bɛ min fɔ dɔrɔn u bɛ ka bɔbɔ dɛ faransi an ka espace aérien kɛ dɛ ko misili bɛ yen non radar tɛ asimi bolo ni avion donna mali territoire kɔnɔ permission t'a bolo ni asimi ye cɛ ye ni asimi ye cɛ ye a ka faransiw ka avion de chasse kelen bon dɔrɔn n'a bɛ cɛ ye ni avion avion donna territoire kɔnɔ ko fɛn t'i bolo bɔn ci a la dɔrɔn parce que permission t'a bolo bɔn ci a la dɔrɔn an ko o si t'i tɔ ye dɔrɔn a sigilen bɛ wari kɔnɔ dɔrɔn ko ma ko ko aw se ko la a ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye k'aw se ko la ni tubabuw ka avion tɛmɛna avion de chasse tɛmɛna mali territoire kɔnɔ dɔrɔn a bɛ bɔn bila ko ma ko ka radar bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ radar in bɛ se ka fɛn bɛɛ bɔnw b'aw bolo armementw b'aw bolo ni b'aw bolo avion de chasse kelen y'aw lajigin dɔrɔn sinon ni barika tun b'aw la terrorisiw bɛ taa an ka avion san ni miliyari an ka impôt wari miliyari don ni hélicoptère la ka taa gosi fo bafo est ce que ni barika tun bɛ Asimi ninnu na o bɛ se ka kɛ barika de t'u la an b'u fana na tuguni u taara ka taa hélico dɔ fana kɛ k'u bɛ taa bombardement kɛ n'o hélico ye terrorisiw y'o fana hélico atteint u ma sɔn k'o kuma fɔ maliyɛnw ye sisan a ka appareil avion fila de tiɲɛnen bɛ avion fila de tiɲɛnen don a si tɛ se ka récupérer o avion fila nin y'o prix la ka ca miliyari tan ye o na o ni ko wɛrɛw tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc maliyɛnw aw ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn video tɛna janya a ye buwa fana ka video partage groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ donc nana sidi n ka foli ba bi a video partage groupe whatsapp kɔnɔ facebook la n'a ko k'a b'a partage n'a ye partage digi u b'a eh, a fɔ ko partage quand même a bɛ partage quand même digi n'a y'o digi dɔrɔn a bɛ se ka ne ka video partage fan bɛɛ fɛ donc buwa fana de ka video b'u tɔɔrɔ a b'u ni tɔɔrɔ bi parce que buwa fana ka video de bɛ ka maliyɛn bɛɛ ɲɛ yɛlɛ nin yɔrɔ in na n t'a bila ni n ma parti sadi mɔgɔw bɛɛ fo parce que aw bɛ ka baaraba de kɛ a bɛ ka video in bila groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ kasim kinu jalo a bɛ ka baaraba de kɛ mali danbe en marche a bɛ ka baaraba de kɛ donc bɛɛ ka continue baara fɛ binet keyita ala k'an bɔ su la bɛnca yɛrɛ muktar ja bɛnca yɛrɛ